iwe na-ewe m obi adịghị m mma arịrị na-egbu m arịrị na-egbu m ka njụkwa m ajụjụ nke chukwu nyere anyị ọ nọ ebee ka njụ dị na m ajụjụ onye ji asamusakwa anya ọ nọ ebee e nyere ndị yoruba igboho ba natarue chee igboho nche gbaa ya okirikiri chee nke chukwu nyere na-ekwuwe dokubo dokubo bịara ka ọkụ egbe threatenie ndị igbo ọ bụ nke chukwu nyerube ba wee gbaa dokubo okirikiri protectie nke chukwu nyerube ndị igbo be anyị anyị wee buru nwanne anyị wee nye n'aka ndị ilo anyị ewejide nwanne anyị jichie nwanne anyị akpụrụ ya pụta kọtụ tata ekpe ihe ọzọ akpụrụ ya pụta echi ekwuo ihe ọzọ akpụrụ ya pụta nwanne echi ekwuo ihe ọzọ ndị igbo ka njụ ụmụnna ajụjụ nke chukwu nyere anyị ọ nọ ebee o maazị nnamdị kanu arịrị egbue m ọ nọ ebee let truth be told a sị ka agwa onwe anyị eziokwu ọkwa ịma na this oji eji na maazị Nnamdi Kanu ọ bụrụ na our igbo governors our Igbo governors chọọ ka this man pụta under 24 hours from now it may not be possible because anọgo m na-echeki ọ bụrụ na onye awụsa ka eji cheki someone eh, like Dokubo agbana ihe niile Dokubo na-eme emebi ya arrest for single day emebi arrest for single day but ọsị maazị Nnamdi Kanu onye na-agba mbọ ka otu anyị nwago Biafra ga-esi nwere onwe anyị akpọrọ ya kpochie yes akpọrọ ya kpochie cheki nya na eji eji maazị Nnamdi Kanu for almost almost five good years now five good years nwebeghị our igbo governor na-agba mbọ ka osi ka o si n'ebe ahụ ọ nọ wee pụta watch according to this thing um, this man na-ekwu na na ọ bụrụ na onye awụsa ka eji within knowledge na one hour na o sigo ebe ọ nọ wee pụta but na due to na onye igbo onye igbo eji ejisie ike almost going to going to five years or six years now Boss, what's going on? What's what's the point if this um this man will come from? Unu echedi n'okwu nwaba na-agwa anyị n'ọbụ asị. Igbo ejide onye amụma Chineke nyere be ka ya agbudobe. Igbo ejide nwa Chineke nyere anyị ka ya agbudobe. Nezienụ ndị senators anyị nwere n'ala Igbo be anyị fa niile na-achụgharị Tinubu n'ike. maka second tenure chefuzie na onye ọbụla nwara anwa hapụrụ agụ ngwuru be ya jewalụ agụ enocha ihe o dobere n'ụlọ fa chezọ na ndị fulani agbawa ya okirikiri na-ejizi be anyị eme ife sọrụ ba anyị bụrụ ohu n'obodo ndị mụrụ anyị aka ọbụna soro jide maazị Nnamdi Kanu malụ na iji ebube chukwu nyere anyị ka m gwakwuo ndị senetọs ndị niile ndị jere ịnọchite anya anyị na Abuja nwa Igbo ọbụla ndị Fulani gburu ọbara ya dịcha unu n'isi na ofu ofu ọ sọ gị kwere ọ sọ gị ekwerune onye Igbo ọbụla onye Fulani gburu ọbara ya dịcha unu n'isi n'ezi ibe a na-egbu ndị igbo ka ọkụkọ na-eyi ime a na-aba egbu ndị igbo ka eghu ndị politiks anyị ndị senetọs anyị gbaje Abuja gbachicha ọnụ onweghị onye kwere ekwu okwu amago m many times a sị na kọtụ nke a ga-aga bụ the last court yes amago m many times a sị na this court a ga-aga bụ the last one a ga-aga that na aga aga ya ọzọ yes since ahụ a pụta sị na kọtụ nke a bụ 28 of May na ọ ga-adị final kịta a postponego 21 due to na onye Igbo ka e ji ị ma na ọ bụrụ na onye Awụsa ọ bụrụ na onye Awụsa onye Awụsa ga-anọdị 24 hours ọ pụtago due to na ndị Awụsa hụrụ onwe fa n'anya yes let truth be told yelute ọ bụrụ na ka anyị releasie maazị Nnamdi Kanu ee ọ bụrụ na ka a releasie ụmụ ndị ọ dị n'aka yes our Igbo governors yes o nwere ndị ma na a sị ka e kwuo okwu taata sị na ọ ga-apụta ọ ga-apụta but a jụrụ ajụ ọ bụ na Hausa ka e ji ọ bụ na ndị Hausa na-azọ this type of Biafra now for example na France Biafra a ga-azọta ozugbo ozugbo because they, they know themselves that, that they cannot compromise themselves yes ụbọchị ya maazị Nnamdi Kanu na-azọ ka anyị si nwere onwe anyị nwere onwe anyị since almost how many years na a tụọ ya nga a sị na taata last court a sị na echi ga-abụ last court a sị na ọ nwanne echi bụ last court ọ ka mma na anyị nwa bụ ndị Igbo ka anyị gbaa mbọ hụ onwe anyị n'anya yes ka anyị gbaa mbọ let love lead ka anyị gbaa mbọ hụ onwe anyị na because ọ bụrụ na anyị hụrụ onwe anyị n'anya maazị Nnamdi Kanu ekwesịghị ịnọ ebe ọ nọ ruo by this time ama many people many people ji si igwu na Igbo a na-anụ afa fa a na-anụ afa fa anụ but they will never stand say yes let Maazị Nnamdi Kanu si ebe ọ nọ wee pụta they will never try such thing rather ị na-afụ fa a na-etu fa afa a na-etu fa afa na-akpagharị obodo niile but Maazị Nnamdi Kanu for them to go go to the governor go to the president and say president I want this man to be out they will never try such thing yes they will never try such thing ka okwu a bụrụ ife mmụta dịrị anyị ka anyị nwa bụ ndị Igbo let love lead ka anyị hụ onwe anyị n'anya yes ka okwu ahụ bụrụ ife mmụta dịrị unu thanks for watching